good morning good afternoon good evening ebe ọ bụla i si enene and uh, thank you very much ọ bụrụ na ị ga-eshare video a m ga-adị very happy ị ma anọ m na-ede ife kemgbe yesterday i nee anya ị fụ na anya m dị very tired and uh, adị m very weak esi m ebe a na-akpọ Ụmụaka n'Imo steeti wee bata na Njaba local government area biko take a time and share this video maka ife o ji eme onye ihe mee ọ kọọ bụ ka ọ rapụ ime onye ọzọ adị m tensed so m ma eji ya nwayọọ i nee anya ebu m ihe a n'aka agwa m unu na enwe m sleeping problem ebu m ife a n'aka day before yesterday agbasịa m ọgwụ ụla so m gwa ndị be m that na anyị ga-eje Imo steeti o nwe bomboy a na-akpọ Chinecherem ama m onye ọ line o ji eme dialysis adịgo dirty and ọ bụ na line ahụ dị dirty ọ na-ebinye mmadụ infection afụgo m the guy fụkwuo ya m weta phone number ya n'ịntanetị kpọọ ya m kpọọ ya ọ dị aga maka na ọ na village ka ọ nọ m fụkwa the guy o nwe one guy bi n'Enugu a na-akpọ Franklin Awuzie onye Imo steeti ọ ya nwa na-epost maka na Chinecherem that boy atagbugo onwe ya n'afụfụ the only child ka ọ bụ na mpa ya nwụrụ last year m kpọọ ha na phone yesterday nweta ha day before yesterday wee gwa ndị be m na anyị ga-eje na ọ kụọ 7 o'clock ha mete m n'ụla ka anyị jebe Imo steeti ọ na-akụ 7 a kpọte m n'ụla ụla m alahụbeghị for more than 6 months na-atụ m m sị ha na anyị ama ejezikwa ọ na-akụkwa 9 nwa be m bịa kụọlụ m aka n'ụzọ sị m na ọ kwa m sị na anyị na-eje Imo steeti m sị ha na anyị ama ejezi a nọkata ọ na-akụ 11 m tete sị ha na anyị ga-eje Imo steeti ebe a bụ ebe m si wee na ebe m si wee na-agba ọgwụ aka m bu ya n'aka nee ya i nee anya ị ga-afụ ọbara na ya I'm removing it now i nee anya ife a ọ ya ka m bu n'aka e wee wepụ m ife a sorry na m na-egosi unu ekwesịghị m igosi unu ya m wee jebe Imo steeti Franklin wee na-amara anyị atụ mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu anụgo m maka Ụmụaka so much a sị na Ụmụaka bụ na a na-agba egbe there na a na-ekidnap mmadụ na agha da na village na onye ọbụla nọ there na-agba egbe but Chinecherem a ọnọdụ that boy ajọka abụ m mmadụ na-achụ aja ana m achụ aja ụtụtụ ehihie abalị ecarerọ m whatever you think and aja m na-achụ adị m achụ ya ka Chukwu gozie m i just want to do the right thing ọ ka m ji achụ aja m na-achụ m wepụ ife a m bu n'aka ife a bụ ihe mee m n'aka bụ obere ihe mee m n'aka mana due to na m nwe diabetes ihe ọbụla mee m n'aka adị ekwe ana o mere some people sị why m ada agba shoe why m ada agba bọọlụ ife a bụ common ntụtụ adụ m n'aka bara ọnya aka na aka m a ngosi gị aka m a itie mkpu due to na sugar m dị high mmelụ arụ adị m prone to amputation enwere ike echi chukwu ekwena anụ na ebee m aka so back to the story anyị rute na Ụmụaka that was around 3 4 mpụta n'obodo nwerọ onye nọ n'ọdị obodo obodo dị ka nwe ya na-akpọ ogori ịbụ ghost town onye ị na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ onye ị na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ abụ m onye njọ ịma na ọ bụrọ onye kacha bụrụ onye ezi omume ka Chineke na-emere ebere abụ m onye njọ mana mụ na chi m dị na mma anyị na-ajụ ese na anyị na-eje ebe a na-akpọ ugbene ọ dịka ọsụnọ iruo one St Joseph Church ịjụọ ebe a na-akpọ ugbene na iruo n'ugbene na ụmụnne Chinecherem ga-abịa ịkpọrọ anyị onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ St Joseph ọ na-agba ọsọ onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ ugbene ugbene ka ugbene ọ na-agba ọsọ so as God may have it one man bere akwa gbapụta sị a na anyị nwa na ọ ya nwa bụ younger brother mpa Chinecherem na Franklin kpọrọ ya na phone nsị ekene dị chineke akpọrọ anyị baa ụdị akwa mbe yesterday ebebe m ya before unu ma na ana m adị emotional na na-eme fundraising nke ụnyaahụ anya mmiri ekwe m onwe bụ na anya mmiri na-apụta gị n'anya mana ọ dị apụta ọ na-afụ gị ụfụ ọ dị ka onye ihe mee too much sometimes ị needịrị ibe akwa achọrọ m ibe akwa mana anya mmiri dọ m n'anya anya na-afụ m ose ndoneti 100,000 naira maka enwere m ego wee na-ayọ unu unu na-edoneti ndoneti kwa 100,000 naira ọzọ mkpecha ekpere onye ọbụla wọchị vidio go back and watch the video ọ bụ na ị wọchịrọ ya asị m Jehova ka usuu niile nke ndị agha onye ihe ya dị m ezi mma onye na-adịghị agbanwe ọmama amasị amasị asị m ya chineke na anụ ụmụ na anụ Ụmụaka na a na-ekidnapụ mmadụ ebe ahụ na ọ dịrọ mma mana eji m okwukwe bịa nsị ya chineke na ọ bụrụ na eji m ezi obi na ihe nji wee bịa n'Ụmụaka bụ ka ọ dịrị m mma dịrị my younger brother bụ Chinecherem mma m amarọ onye ọ bụ ụkwụ a m ji wee bịa Ụmụaka ka m were kwu ya naghachi Enugu steeti ekpecha m ekpere a go and watch the video metụ aka m n'ala emetụ m aka naabọ n'ala aka naabọ m wee buru aja eburu m aka m a a na-asị m emetụna aka n'ala maka tetanus emetụ m aka n'ala bie ya n'aja bie ya onwe m n'arụ sị chineke otu o siri masị gị bụ chineke otu ọ bụla o siri masị gị ya dị otu ahụ

to find our way to the road we saw more than 10 men on gun enwe ndị nọ na-asị na na Okwuluora na-emebi afa ndị Imo State that I'm trying to uh, bring up a propaganda they were 10 guns more than 10 guns saying lie down I don't know how to I'm tensed up I'm missing words m mado afọ na ana i was shaking i covered my eyes because the irony of it bụ ịfụ onye ma onye ị bụ amado m iru na ana n'ime moto driver m apak go m mado iru na ana eti blood of jesus blood of jesus onye nke ọzọ sị m shut up m sị blood of jesus eburu m ozugbo somebody bịa n'ime moto ebe m nọ dọlụ m aka n'ụkwụ dọtuo m n'ime moto m kpuchie anya m na-adọrọ m na-eti blood of Jesus eti m na ọkada m were iru m kpudo n'iru onye nke nọ m na ọkada onwe onye nke bu egbe naabọ onye a bu egbe naabọ rịkwasị n'azụ ọkada m eburu m na ọkada na-eti blood of Jesus na-asị ha na onwerọ ihe m me na m abịakwa ori na aka ka m bịara inye na abịabeghị m ebe a before ha biko ha egbuna m egbu ha egbuna m egbu eburu m na moto ihe a m na-ekwu eh, tata bụ kee date taa tata bụ 31 July 2025 Jehova nke usuu niile nke ndị agha onye zọọ m ndụ na 30th of July 2025 ọ bụrụ na m tinye etinye ma ọ wepụ ewepụ ka m rapụ ịfụ the first of August achọọ m ịfụ the first of August ma ọ bụrụ na m tinye etinye ma ọ wepụ ewepụ brothers and sisters eburu m na ọkada anyị dị four na moto my driver mc charlie na obinna my friend eburu m bute ihe unu na-anụ kampụ kidnappers camp ebute m na kampụ egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment ana m ayọ ha biko can you please tie my eyes achọọ m ka onye ma onye m bụ fụ m ma ọ ka m fụ onye m ma ka a hapụ ịgbagbu m the truth is that I don't want to die and ihe na-eme eji agbagbu mmadụ bụ akpụta gị ị fụ onye ị ma ọ gbagbuo gị m sị biko m sị biko biko na unu mere m ebere unu kechie m anya I was the one begging them ha kechie m anya ekechirọ m anya asị m mepee anya na kampụ m mepee afụ m more than 100 boys bu egbe afụ m eji m anya m fụ ọnwụ m enwe ndị jicha mma na ọmụ n'akụkụ anọzi m na na-eche ka e were mma a sị m na a ga-eji mma gburie my skull ihe m na-echezi bụ asịgo m chineke ekpere ahụ m kpe asị m chineke otu o si masị gị ọ bụ na ọ taata bụ julaị 30 ga-abụ my last day on earth m sị chineke ọkwa ị ma na enwe m nne nwere ofu ụkwụ ọkwa ị ma how we struggle biko m sị chineke nedo m my mother anya ụmụnne m console ha onye ọbụna o si dị to the glory of god anụ m ene anọ m one a anọtuo na elerizi egbe n'enu close range anọkata m chịba ọchị n'ime obi m asị m chineke na ọ bụ na ọ gị ka m na-akpọ i want to see myself again in Enugu State asị m chineke na ọ bụ na ọ gịnwa ka m na-akpọ enwe ndị si m gosi egbere m foonu m niile kponye ha do you know na ewere nke moto m onye ọbụna ma na ihe m na-anya bụ Toyota Tacoma asị m ha biko can you take my Toyota Tacoma e, moto m nwee security mụnwa mechiri anya jee gosi ha security dị moto sị ha biko unu ọ nwe ike iburu moto a ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ jee maa ka m esi nweta onwe m na Owerri naba I surrendered my moto a surrender m fonu m niile sị ha nee password fonu m niile were fonu m niile buru my moto rapụ m nna chineke dị egwu unu ọ ma na o nwerọ onye metụ m aka n'arụ ị ma na o nwerọ ofu onye ka m mepere anya m fụ na half of ndị kidnapụrụ m ma onye m bụ ha na-asị onwe ha na onye a bụ Okwuluọra ndị Igbo na onye a bụ ezigbo mmadụ na onye a na-enyere ndị mmadụ aka ihe niile a nọ n'Ụmụaka n'Ụmụaka na Njaba local government area of Imo State enwerọ ofu mkpụrụ onye metụ m aka n'arụ ana m agwa gị eziokwu ha were ego niile m nwee ha kpọrọ m jee na POS I was taken to POS wekọrọ ego niile m nwee even ego niile ahụ m nwee eji m obi m niile wee nye ha ya ewere m ego m niile nye ha sị ha biko burunu moto m unu ewerego ego m niile burunu moto m chiri foonu m ofu ihe ka m na-ayọ ha asị m ha biko meelụnụ m ebere abụ ihe niile a bụ ndị Igbo please ndị a abụrọ ndị Awụsa Fulani ị ma ndị be anyị na-aworry onwe fa oge asịghịkwa m na Fulani adịghị eme ihe n'ala Igbo ndị kidnap bụ ndị Igbo ha niile na-asụ Imo steeti ọ bụ na o nwe onye nọ there na-abụrọ onye Imo steeti ma na onye bigo n'Owerri ma ọ bie n'Imo steeti na-asụ Imo steeti ihe m na-eche bụ ka a kụọ m ihe a bịa tukwuba anyị n'ana a sị na commander ga-abịa a sị ka onye bụ onye isi my driver sị na ọ mụ bụ ọga MC Charlie sị na ọ mụnwa bụ ọga the other guy sị na ọ mụnwa bụ ọga a kpọrọ m jebe somewhere tii mụ na ọkada you can imagine ebe onye bu gị na ọkada nya egbe n'olu nyara egbe n'aka onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe ọkada ịtọ ọzọ ihe m na-akpọ blood of Jesus have mercy on me ana m ekwu ya n'obi m blood of Jesus have mercy on me blood of Jesus have mercy on me blood of Jesus m sị chineke na ọ bụ na o nwe chi ọzọ m ma ya azana m ọ bụrụ na ị bụ onye igbo ebe ọbụla ị nọ nsogbu dị egbe m fụrụ yesterday ndị bu egbe a bụ ụmụ okorobịa some of them atọ m ha atọ egbe a ndị a ji n'aka kee ka a ga-esi nata ha ya ebe mụ nwa bụ okwuluọra ji pụta alive onye ọzọ ji ọ pụtakwa na alive ndị a na-agwa gị nwecha camp onye ọbụla bụ onye ụmụaka gwa onwe gị eziokwu ụmụaka bụ ghost town ndị niile bi n'ụmụaka agbafusigo there is no way you can ezi ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme pos and ha nọ there whatever happens they take anọ m there na-ekpe ekpere e buru m bupụ jee weta ego niile dị na akaụntụ m even n'oge m bata na owere yesterday ihe m ji na akaụntụ m bụ 2000 naira ọ bụrụ na o nwe onye chọọ inyelu mmadụ aka kịta ọ bụrụ na ị na-achọ to help me before ọ kịta ka ị ga-help m because e cheki bp m na bp m dị very high e were ego m niile the truth bụ na ndị a bụ kidnappers ka anyị gwa onwe anyị eziokwu adị m asọ mmadụ anya chineke sịgodi na ụnyaahụ ya bụ my final day so be it one thing must kill a man ndị a kidnapụrụ m ụnyaahụ bụ ndị igbo you need to know this ndị awụsa na-akpa mkpamkpa n'ala igbo mana ndị mere nke a bụ ndị igbo ndị kidnapụrụ m bụ ndị igbo ha niile na-asụ imo steeti and ama m na ha na-watch video after ka e were ego m a kpọta m before commander commander bụ a very young man onye bụ commander ha mara mma these boys m na-agwa gị adịrọ ka ndị ara these boys dị fresh these boys are looking good the issue now is ndị ụmụaka ndị njaba ndị ọlụ ndị imo steeti ndị igbo how do we recover these guns egbe dị ebe ahụ dị too much arụsị dị ebe ahụ dị too much ọgwụ a gwọrọ agwọ dị ebe ahụ dị too much a gwọrọ ị nọrọ ebe ahụ ị na-anụ isi ọgwụ ịtọ ọnụọ ife ọgwụ a gwọrọ agwọ ife a bụ ụmụ igbo ife a bụ ụmụnne na-egbu nwanne ha nke a abụrọ awụsa fulani afụrụ m ọnwụ m n'anya asị m chineke na gị nwa napụta ọ kwa silas ka ọ napụta paul and silas that you will surely deliver me anasị m ego m niile m sị ha na e nwee ka anyị ga-esi naba burunu moto kwunu ma moto m na-anya a surrender m moto m surrender phone m niile sọ ihe m chọrọ iji wee pụta bụ isi m ị ma na commander nyere order the commander nyere order sị buru moto Okwuluọra binye ya commander sị sị commander jụrụ m na ọ sụ ya n'Imo State ama ama asị ọ sị na o nwe onye mata ụmụaka nsị ya no sir enwere ike icheki atọ m commander ahụ atọ mana ihe nwoke bu n'ukwu egbe egbe gbaa m okirikiri 100 ka ị ka a ga-esi recover I don't know how to exaggerate no matter how trained ị dị na military ma whatever ị banye ụmụaka i nwee problem ihe nji ekwu ya bụ mmadụ kpọọ gị echi gị bịa eh, wedding na Ọlụ agakwana mmadụ kpọọ gị bịa wedding na Njaba agakwana ebe ọbụla mmadụ kpọọ gị bịa occasion ma ọ burial ma ọ bridal shower ma ọ traditional marriage jụkwa ese ama m na nsogbu dị n'ụmụaka mana achụ ma eji m onwe m chụwa aja ka Chinecherem wee dị ndụ onye maka m ji wee jee ụmụaka ana m achọ ịna kpee ekpere sị Chineke na ọ bụ gị nwa bụ onye kere ụwa nsị na ọ bụ na gị nwa bụ Jesus Christ of Nazareth Jehovah Adonai Jehovah Tsidkenu gị gosi m ya tata commander onye nke ọzọ buru akpa m passport m dị there my international passport dị there ọ sị buru ya bunye m mụ me na akpa m ele na akpa m ọ bụrụ na passport m ịtọ zuru ezu e kporo phone m commander sị kporo phone m kponye m e kponye m phone m ọ sịsị were sị bunye m moto m e jee reverse ya moto m binye m commander dinye mmadụ naabụ ha buru ụzọ ha buru ụzọ ka m na-eso ha n'azụ na e nwe team ọzọ nọ n'iru na ọ bụrụ na team ahụ fụ m na a ga-open fire agbagbuchago m yesterday agbagbuchago m yesterday commander nyere order men ya naabụ were machine dupu m na express na team ahụ nọ n'iru na team ahụ ada anụ ife na a nụrụ ana sound moto m na a ga-open fire because ụmụaka bụ ghost town enwere onye nọ there moto ahụ bịa dị dị strange to them chineke wee si n'ọnụ commander dinye mmadụ naabụ e wee soro anyị bukọta anyị bupụta anyị na express sị anyị gbazie express a direct na anyị gbakọta express a direct na anyị ga-apụta Owerri moto adịghị na fuel ma ejide m shishi ego niile m nwee gwụrụ agwụ eji akpọrọ m jee na pos pos a na-atụrụ egwu na-analụ m transfer ife m na-agwa gị bụ business na Ụmụaka pos nọ there bụ pos bụ ejide mmadụ o nwere nke na-asị m be careful while making this video ọnụnwa bụ na ana adịghị mma ọ bụrụ na ihe mee mụ m kwuru ya ka onye ọzọ mara ihe ka onye ọzọ were ya mụrụ ihe Chineke gbaa unu ọkụ ndị a kidnapụrụ m n'Ụmụaka onwerọ onye nke metụ m aka half of them ma onye m bụ a na-asị m Okwuluora God bless you onwe onye nke sị m na m emego ihe ọma too much na ọ bụrụ na ihe ọjọọ mee m na Ụmụaka na ala Igbo ga-abụ Imo steeti ọnụ edupụta m na main road anyị nyara moto nyara moto managekịta ya pụta Owerri m sekpuru ala chinyere chineke aka elu sị ya na any day m nupụrụ ya isi ya nwa bụ chineke m kpọọ ya ọzọ ya azana m oku funny enough a nọ na-ekidnapụ m madọ m afọ na ala na main road enwe ndị nọ na shop ha na-evidio ihe na-eme igbu mmadụ na ikidnapụ mmadụ na Ụmụaka ọzi normal thing onwe sị m end the live session mara end ya igbu mmadụ na Njaba local government area of Imo steeti dịzi ka ọ dị ka normal thing ọ dị ka ebe a n'Enugu now i mee mmadụ attack ndị mmadụ ga-agbapụta kee ihe o me kee ihe o me kee ihe o me mana a nọ n'Imo steeti na Ụmụaka madọ m afọ na aka- afọ na ana buru m tii na ọkada onye ọbụla nọ na-evidio onye ọbụla na ọkụ nwere ife mee mana agwọ nọ n'akịrịka ọ bụrụ na ife mee mụ m akọọrọ gị ya ọ kwa sị na ọ ihe mere mmadụ ka eji amụrụ ife ọ bụrụ na m abịa akọọrọ gị ihe mee na Ụmụaka na Njaba local government area of Imo steeti echi jee ife a mesịrị eruo n'ụtụtụ a pay attention to this part onye eji akaụntụ ya wee tụọ ego a bụ Ikechukwu Charles Obinna Ikechukwu Charles Obinna bụ younger brother Mpa Chinecherem Mpa Chinecherem nwụrụ na 14th May 2024 which is uh, 12 months ago, uh, 14 months ago. Younger brother ya bụ Ikechukwu Obinna Charles. That same people kidnap m kpụrụ that man n'ụtụtụ a. Emesi m the fundraising sị ha biko first thing tomorrow morning either na ha were Sienna or na ha buku flight jebe Abuja Chinecherem na-anwụzi anwụ Chinecherem na-anwụzi anwụ enee m ya anya i nee that boy anya ndụ adịghịzi ya n'anya ayago m ọya so much that now I can detect level of condition onye na-aya ọya nọ Chinecherem na-anwụzi anwụ Chinecherem bụ ofu nwa nwoke Chinecherem bụ ofu nwa nwaanyị ọ bụrọ sọsọ kidney ka that boy na-aya ọ bụ na o ruo ezigbo ụlọ ọgwụ ka a ga-agụrụ unu ihe that boy na-aya ayago m ọya and ana m enete ndị ọya therefore I'm not a health worker mana enwe little things m ma enwe onye bụ na-aya ọya na m fụ ya I can predict or detect the level or how severe the thing dey ị ma na eluo n'ụtụtụ a these boys these boys kidnapụrụ mụ jee mee that man ji ego e mere fundraising arrest ama m na ọma poli oge akpọpụta m na main road na na na that place anyarọ m moto one minute fụ police checkpoint anyarọ m moto one minute fụ military checkpoint police nọ there army nọ there mkpamkpa na-akpa i don't know why i want you to know this fact police nọ na the road checkpoint na-anara ndị mmadụ ego ndị army nọ there ndị army nọ like two minutes away from ebe ihe niile a nọ na-eme eluo n'ụtụtụ a Mr. Ikechukwu Obinna Charles onye a tụrụ ego niile a na account ya this man buru ya n'ụtụtụ a o nwe ndị nọ n'ịntanetị asị m gosi ha evidence na e kidnapụ m n'Umuaka and m egosi ha evidence m ewetenu phone video be ndị kidnapụ mụ Ikechukwu Obinna Charles bụ onye Umuaka ọ ya nwa ka e mee fundraising na account ya onye ọbụna bụ onye Umuaka mara family m ga yesterday onye ọbụna bụ onye Umuaka ma family m ga yesterday have you gone to the family to ask them ife mee yesterday hai Jesus Christ of Nazareth emechaa m kpebe ekpere sị Chineke na amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụghị naanị ekpere m sị ya Chineke ya chebe m afụ m ọnwụ m yesterday na ọ na-eme nkwukọta na ọ dị nke mmadụ ekwute kee ka anyị si wee rute ebe anyị nọ tata Umuaka Imo State Hi, Jesus Christ. You can imagine one ịnọ one anọ kịta ebe mmadụ 5 tụdo m egbe n'isi mmadụ were mma mma oge mmadụ were obejiri ama m ihe unu na-akpọ ya mmadụ were obejiri nọ mụ n'azụ sị m nọrọ one a na-ethreaten m na any mistake ogbuo m mmadụ etiti isi ke ife m mee afụ m nwa nwa ogbenye nwa nna ya nwụrụ anwụ na-aya kidney failure nọ na vileji mama nnukwu ya bekatara akwa ụnyaa anya mmiri chọọ ịgbagbu m ka m nabazie enugwu ụmụ okorobịa ibe m jide m dobe m na ana na ana nkịtị ka m nọ and mmiri na-ezo before you know it eburu m buba n'ime ọfịa from ibuba m n'ime ọfịa eburu m buje na kamp a na-agwa m na kampụ ka nkụ how do we ndị ụmụaka unu nọ na village mmadụ si m gosi evidence evidence m na-agwa gị na bụ na onye ahụ a tụrụ ego na akaụntụ ya the same people kidnapụ mụ kidnapụkwara ya n'ụtụtụ a Mr. Ikechukwu Obinna Charles ọkwa akaụntụ unu tụrụ ego yesterday First Bank Ikechukwu Obinna Charles ihe m ji ekwu ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye um, I don't think na enwere igwe na ụmụaka I don't think na enwere elders boys bu egbe adominatigo ndị na-achị na ụmụaka bụ ndị bu egbe onye ọbụla tụkọ aka ọnụ mara na ihe a ga-eme atụgoro chinyere unu atụgo Chinecherem ego ego unu tụrụ that boy erika onye ma ndị anụnwa na-akpa mkpamkpa na ụmụaka yọọ ha biko ka a rapụ famili Chinecherem ka a kpọrọ Chinecherem jebe zenith medical and kidney center na abuja ọ ga-abụkwa arụ ọ ga-abụkwa curse na atụchara ego niile a due to katakata due to gbagharịa Chinecherem nwụọ n'ụmụaka ọ kwa ya bụ na amụọ nwa n'obodo ọ nwụọ ọ kwa ya bụ na arụ na-eme n'obodo ọ kwa ya bụ o nwe ihe ndị be anyị na-akpọ nsọ anị o nwe ihe a na-akpọ nsọ anị anị na-egbukwe mmadụ esekpu m ana besa anya mmiri na ana kpọkuo chineke sị ya zaa ya ekpere ama m na ma erelizgo the man ka ọ na erelizberọ ya akpọ m famili ya n'ụtụtụ a sị na ndị ahụ kidnapụ mụ bịa bịa kpụrụ that man atụrụ ego na akaụntụ ya n'ụtụtụ afa ya bụ Ikechukwu Obinna Charles ọ bụrụ na m akpọtarọ ya go to that video anyị ji tụọ ego yesterday onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya akpụrụ ya in the morning ọ dị family gwa m na abịa abịa kpọrọ ya ama m na onwe ihe emere ya ama m na arapụghị ya ama m na na na akpọrọgo chinecherem pụọ ama m na ọ ka ọ ka nọ na village ego unu tụrụ na akaụntụ ahụ dị egwu ihe eji wee tụọ ego a bụ ka chinecherem dị ndụ onye ọbụla bụ onye ụmụaka n'imo steeti na njaba atụsi ego niile atụ ọ bụ maka egbe na mma unu na-ebugharị mere akpọrọ this boy ọkwa unu fụrụ ụdị akwa nwa be yesterday o oh, chicken sele ka m bịa ka m gosi the vidio o nwere one vidio m nwere ebe a ebe nwa na-ebe akwa ọ bụ na nwa a besịa akwa nwa maka wickedness unu

abomination taboo mana ndị Igbo si na agawa ga-agarube iji awa ọgụgụ ọgụga ana m ayọ unu nke enyemaka nwunye anyị nwoke gusa nye nga biko anyị na-ahụ aka ọrụ na ma anyị si unu anyị na-ayọ unu biko ka unu mekwuo ka this boy nwee ike ịmụrụ nwe Chineke nna gọzie n'aha Jizọs
atasị afụfụ ọ bụrụ gị nwa bu egbe gị nwa bu egbe mee chinecherem ji nwụọ
of course 300 level electrical engineering ọ ya-abụ ọ nata village
na akwụkwọ na-ebe atụtara ya ego iburu egbe na-agbagharị
ọkwa ifuru akwa nwa na-ebe

inyere obodo gị aka nyere ala Igbo aka ị fụ onye nọ n'ọnọdụ gị a ị gbakwute ya ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ you can be in 300 level na ebe you can be nne si ndị nyere nwa gị aka thank you onwe vidio ọzọ m ga-egosikwa unu

ihe anyị na-ayọ bụ ka ịdị ndụ onye dị ndụ na-agụ akwụkwọ onye dị ndụ na-arụ ụlọ onye dị ndụ na-eleta ndị mụrụ ya onye dị ndụ na-abara obodo uru achọrọ m ka ọ gazielu gị icheta mbọsị dị ka taa wọchịa vidio a in future inyere obodo gị aka nyere ala igbo aka ị fụ onye nọ n'ọnọdụ gị a ị gbakwute ya ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ you can be in 300 level na ebe a. you can be nne sị ndị nyere nwa gị aka thank you ọkwa unu na-afụ ihe ji this boy kịta bụ ndị bu egbe anya mmiri ju m anya I don't know ana m e process ya kemgbe taa ama m ihe m ga-eme

ị bịa na ụmụaka niile pos pos ebe niile kee ihe e ji pos eme e kidnapụọ mmadụ abịa were onye abịa mere ndị pos transfer mụnwa na onwe m pos ka eji were ego m niile mana arapụrụ m ya chukwu nke m ama edi bụ nke atụ ka e wee treatie mmadụ e were ego m niile na pos nwekwe m pos a kịta nwekwe information onye m sendịrị ego a je nye police echi but I won't do that asịgo m chineke ya bụrụ aja nchụ but nke m ama m wee bụ ịnụ akụkọ ọjọọ n'isi chinecherem ama m na ndị na-achị imo steeti na-enene ama m na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo na-enene ama m na ndị njaba local government na-enene ma ndị ọlụ zone onye ọbụla na-enene ma ndị owere zone onye ọbụla na-enene arụ na-eme na ụmụaka enwe nwa dị 24 years 300 level electrical electrical engineering yabatech nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa nwa enwe nna ụnọ ha bi dị ọma ọ dị ka m ọ sọ ụnọ ata ka ha bi m wee jee sekpuru ana ụmụ igbo tụọrụ ha ego unknown gunmen ndị ụmụaka jide m torment chaa m narụ m ego m niile rapụ m m naba e ruo n'ụtụtụ a ha je buru onye ahụ a tụrụ ego na account ya keezi ka chinecherem ga-esi je ụnọ ọgwụ ndị ụnọ ọgwụ sị na chinecherem need at least 70 million m sị ndị a na ọ bụgodi 30 million or 40 ka a tụta yesterday ha depositiri ya ndị ụnọ ọgwụ ka e buba this boy onye a bụ ofu nwoke onye a bụ ofu nwaanyị o nwere ikwu o nwere ibe ndị o nwere enwe afụrọ ụzọ ọkwa arụ ka ọ bụ a bịa n'ịntanetị echi sị na chinecherem anwụgo ọkwa arụ ọkwa nsọ anị ọkwa abomination ọkwa ya bụ obodo na-amụ nwa nwa na-anwụ this boy nwere strong spirit ana m agwa people ọ bụrọ mmadụ ịdị nsọ na-akpụketa ya nso to chineke chineke nwee ike ịna onye na-aṅụ mmanya dịka m onye na-achụ nwaanyị dịka m were m na-eje ozi chinecherem nwụọ ndị ụmụaka ga-ata afụfụ ozu ga na-anwụ ọ mụwa bụ okwuluọra na-ekwu ya ebe chineke zọrọ m ụnyaa ọ chineke gbọọ m ọ bụ na m kpọrọ onwe m ọ bụ na m na-eche security a ga-agbagbu m ụnyaa ndị obu egbe ụnyaa ji igbo n'aka jide kaikai na-aṅụ you can imagine mmadụ iji igbo jide kaikai buru ak47 loaded ka ihe ọma mme ọ bụrụ na chinecherem nwụọ maka na unu ji egbe aharass the family ma na unu were ego atụrụ ya mma agha chineke ama mpụnata n'obodo ahụ obodo ụmụaka achọka arụ media for years onye ọbụla gba nkịtị